Anois ar an líne tá Deirdre Ó Murchú ó Ráidió Pobail Átha Luain nó Athlone Community Radio as Béarla. A Dheirdre, fáilte go dtí an clár! Go raibh míle maith agat, a Darren. Tá áthas an domhain orm bheith anseo ar an bhfón ar do chlár ag caint leatsa mar gheall ar Raidió Pobail Átha Luain 88.4 FM. OK, go breá. A Dheirdre, tá cur amach agam ar an Muileann gCearr i gContae na hIarmhí de bharr go raibh mé i mo chónaí ansin ar feadh cúpla bliain nuair a raibh, nuair a bhí mé óg agus de bharr go bhfuil aithne agam ar roinnt daoine ina gcónaí sa bhaile sin go fóill. Caithfidh mé a rá nach bhfuil an, an oiread aithne agam ar Bhaile Átha Luain. Ar mhiste leat ar dtús roinnt poiblíochta a dhéanamh dár n-éisteoirí i mBaile Átha Cliath? faoi stair Raidió Pobail Átha Luain agus an tábhacht atá leis, le do thoil? Darren, I dhá míle is a sé tháinig roinnt daoine le chéile chun grúpa stiúrtha nó coiste stiúrtha a dhéanamh chun Raidió Pobail a bhunaigh. Thosnaigh an stáisiún Raidió Pobail Áth Luain i 2007. Fuair an stáisiún an ceadúnas craolacháin sealadach ar an chúigiú lá déag de mhí Mhárta 2008. Chuamar ar an aer ar an gcéad uair ar an lá sin agus ina dhiaidh sin fuair Raidió Pobail Átha Luain ceadúntas, ceadúnas deich mbliana ar an ceathrú lá déag de mhí Eanáir 2021. Cosúil le gach stáisiún pobail, is comhlacht neamhbhrabúis Raidió Pobail Átha Luain. Caithfidh an stáisiún bheith dírithe ar an bpobal agus freastal ar shuimeanna an phobail, tairbhe shóisialta a sholáthar don phobal sa cheantar agus soláthraíocht agus tacaíocht a rochtain ag daoine aonair agus ag grúpa pobail a bhfuil ina chónaí sa cheantar freisin, seo freisin. OK, an féidir leat achoimre a thabhairt dom maidir leis na gcláir atá agaibh chuile lá nó chuile seachtaine? Darren, Is iad na huaireanta craoltóireachta idir a hocht a chlog roimh nóin agus a hocht a chlog iarnóin ón Luan go dtí De hAoine agus ar an Satharn agus ar an Domhnach uair a chloig níos lú, a naoi a chlog go dtí a hocht a chlog sa tráthnóna. Ocht, táimid ag craoladh ocht, a dó uair sa tseachtain, gach seachtain. Agus gach lá sa tseachtain, ón Luan go dtí an Aoine, bíonn clár ceoil éadrom craolta ar siúl. An t-ainm atá air ná an Brekkie Fix agus leanann sé ar feadh trí uair a chloig agus ina dhiaidh sin craolann an tAifreann beo gach lá sa tseachtain. Agus ina dhiaidh sin freisin, cuireann craoláin clár ceoil beo amach agus bíonn míreanna nuachta ann sa chlár sin freisin. Cuireann clár irise i láthair beo gach lá sa tseachtain, ó stiúideo Átha Luain nó as teach féin an láithreoir. Agus bíonn a lán cláracha eile ar siúl i rith an seachtain agus ag an deireadh seachtaine, cláracha cosúil le ceol tíre nó ceol Gaelach, ceol ó áiteanna éagsúla ar domhan, ceol clasaiceach, cláir i dteangacha iasachta, cláir spóirt, cláir reiligiúnacha, scéalta an ama thart. cláir chultúrachta, cláir faisnéise, a lán cláracha, an bhfuil a fhios agat, cláir déanta leis na mic léinn agus cláir déanta leis na eagraíochtaí pobail cosúil le St Hilda's Services agus a lán rudaí mar sin. Agus tá clár agat ar an stáisiún, nach bhfuil? Yeah, yeah, tá clár agamsa. Tá mise mar láithreoir ar chlár irise Athlone Today ar an, ar an Déardaoin gach seachtain agus tá sé sin, sheol sé amach ar a dó a chlog go dtí a cúig a chlog. gach lá ach tá mise ann ar an Déardaoin. OK. Agus de réir a bhí, no, no, ceart go leor, sea, lean ar aghaidh. OK. Feicim ó na meáin shóisialta go bhfuil an-tóir ar an stáisiún. Go pearsanta, agus mé ag obair le cúpla stáisiún raidió pobail i mBaile Átha Cliath, feicim buntáiste iontach mór leis na meáin shóisialta chun níos mó poiblíocht a dhéanamh ar chláir agus agallaimh raidió. Tá an cur chuige céanna agaibh i Raidió Pobail Átha Luain, nach bhfuil? Yeah, ceapaim go bhfuil an ceart agat, aontaím leat mar gheall ar sin. I mBaile Átha Luain, úsáidimid na meáin shóisialta gach lá chun an sceideal a chur le chéile agus chun na cláracha aonair a chur os comhair an lucht phobail. Tá foireann againn, déanta le daoine as na gcláracha aonair agus bíonn siad ag teagmháil lena chéile i ngach grúpa ach ar na meáin shóisialta. Úsáidimid na meáin shóisialta freisin chun ár gcláir agus imeachtaí speisialta a fhógairt, lena n-áirítear ar na n-imeachtaí tiomsú airgid, Úsáidimid é freisin chun daoine a earcú agus chun daoine a spreagadh chun teacht chuig an stáisiún, cuairt a thabhairt orainn agus smaoinigh ar obair dheonach a dhéanamh. Agus cosúil le gach stáisiún eile, déanaimid oiliúint ar ár saorálaithe chun cláir a taifeadadh, a tháirgeadh, a chur i láthair, a chur in eagar, Eh, agus mar sin. Ah, agus freisin, úsáidimid na meáin sóisialta chun go mbeadh na saorálaí agus an foireann stáisiúin in ann labhairt agus teagmháil lena chéile. Feicim go bhfuil sibh an-mhór ar YouTube agus Mixcloud, nach bhfuil? Táimid, yeah, tá an ceart agat, yeah, tá an ceart agat. Ok, ok, agus tá sibh ag ceiliúradh as ucht a bheith 10 mbliana ar an bhfód i mbliana, An féidir leat a rá liom, a Dheirdre, an bhfuil mórán deiseanna agaibh a bheith ag ceiliúradh mórán i ndáiríre i mbliana de bharr srianta Covid-19? Tá a lán dúshlán ag gach aon chomhlacht neamhbhrabúis sa tír nó sa domhan, airgead a fháil chun bheith in ann ár seirbhís a chur os comhair an phobail. Tá gach aon eagraíocht ag iarraidh am víreas an Covid 19 a mhaireachtáil ach tá deiseanna ann freisin agus caithfimid gach, agus caithfidh gach duine a bheith ina ndúiseacht chun na deiseanna sin a fheiceáil. Chomh fada agus is a bhfuil a fhios agam, ba shinne an chéad stáisiún a chraol an Aifreann amach beo gach seachtain, gach lá sa tseachtain agus freisin mhéadaíomar ár n-uaireanta craolacta le linn na tréimhse deacra deacra seo. Bhíomar in ann níos mó ná cúig uaire eile a bheith ar an aer ná mar a bhí roimh na srianta Covid 19. OK, an bhfuil aon phleananna nó ócáidí eile speisialta pleanáilte agaibh sa stáisiún a Dheirdre sna míonna atá amach romhainn leis an gceiliúradh atá agaibh i mbliana agus sibh deich bliana ar an bhfód? Mar a dúirt mé cheana, I mbliana táimid ag ceiliúradh ár gcomóradh ar ár gcéad cheadúntas raidió 10 mbliana ó Údarás Craolacháin na hÉireann agus ar Oíche Shamhna beidh ceiliúradh eile againn, is ea an chéad mhír eile ag ná an Maratón Ceoil Oíche Shamhna, an teideal atá air, Halloween Music Halloween Music Marathon. Beimid beo ar an aer ó 7 a chlog Ar maidin ar an Aoine, ar an 29ú lá de mhí Dheireadh Fómhair, go dtí a trí a chlog go moch ar maidin ar an 30ú lá déag de mhí Dheireadh Fómhair, an lá Aoine go léir go dtí maidin an tSathairn, go moch ar maidin an tSathairn, beimid ar ann ar feadh fiche uair a chloig. ag craoladh amach go dtí an phobal. Tá GoFundMe page againn chun airgead a thiomsú agus is é an bhliain seo ár gcomóradh deich mbliana ná an ocáid bhailithe airgid is mó a bhíonn againn. Nó tá, tá an-áthas orm bheith ag caint leatsa mar gheall ar Raidió Pobail Áth Luain agus táimid ag, ag súil go mór le deich mbliana eile go mbeadh muid ag, ag, os comhair an, an phobail in Áth Luain agus an timpeall, agus an ceantar.